Ionduchtú COVID-19, Cúntóirí Riachtanas Speisialta. Oiliúint Fhorlíontach. Roimh an oiliúint seo a dhéanamh, is riachtanach go mbeifeá théis an oiliúint ionduchtaithe a dhéanamh atá ar fáil do gach ball foirne. Tá de chuspóir ag an modúl seo sonraí breise a chur ar fáil do Chúntóirí Riachtanas Speisialta i scoileanna. Cuspóirí an Mhodúil Ionduchtaithe do CRS. Clúdaíonn an modúl seo saincheisteanna ábhartha agus spéisiúla a bhaineann le Cúntóirí Riachtanas Speisialta. Ba chóir do CRSanna, ionduchtú COVID-19 d'fhoireann bunscoileanna agus scoileanna speisialta nó meánscoileanna, a dhéanamh chomh maith leis an modúl seo. Tá an modúl seo bunaithe ar na riachtanais atá sa Phrótacal um Fhilleadh ar an Obair agus ar an gComhairle Eatramhach Sláinte ón Lárionad Faire agus Cosanta Sláinte maidir le scoileanna a athoscailt go slán sábháilte. Acmhainní Breise do Scoileanna Tá creat soláthair agus maoiniú bunaithe do scoileanna chun tacú le sláinteachas lámh agus riachtanais PPE i scoileanna. Gach uile PPE, tomhaltán agus riachtanas trealaimh ag scoileanna faoin treochlár seo agus de réir comhairle maidir le sláinte an phobail, beidh siad ar fáil tríd an gcreat dáileoir díghalrán láimhe, leacht díghalraithe láimhe, sópa láimhe, tuáillí páipéir indiúscartha, ceirtíní, láimhíní, masc aghaidhe, clúdaigh aghaidhe, naprúin agus glantach. Tá maoiniú breise caipitíochta á chur ar fáil chun an glantachán a fheabhsú i scoileanna. Tá an Roinn ag tacú chomh maith le hionadaí a chur isteach gach uair a bheidh CRS as láthair i suíomh scoile. Tá an NCSE ag forbairt acmhainní faoi láthair a thacóidh le páistí agus iad ag aistriú ar ais ar scoil agus le páistí a bheidh ag aistriú ón naíscoil isteach sa bhunscoil. Beidh siad sin ar fáil ar shuíomh gréasáin an NCSE, ar an leathanach seo.

Páistí nach bhfuil in ann a lámha féin a ghlanadh, ba chóir cabhrú leo a lámha a ní nó díghalrán a úsáid mar is cuí. Bolgáin agus faighneoga sa rang. Is féidir baol leathadh an díghalraithe a laghdú trí bholgáin ranga a dhéanamh de dhaltaí agus dá gcuid múinteoirí, sé sin grúpa ranga a fhanann amach ó ranganna eile oiread agus is féidir, agus grúpaí scartha nó faighneoga laistigh de na bolgáin ranga sin oiread agus is féidir. Go ginearálta, sé an cuspóir ná teagmháil agus comhroinnt áiseanna comónta a laghdú idir daoine i mbolgáin ranga difriúla, agus faighneoga laistigh de na bolgáin ranga sin, oiread agus is féidir, seachas gach uile theagmháil a sheachaint idir faighneoga, óir ní bheidh sé sin i gcónaí indéanta. Oiread agus is féidir, ba chóir go mbeadh múinteoirí agus foireann teagaisc sna bolgáin ranga céanna go leanúnach, cé nach mbeidh sé sin indéanta i gcónaí. Níor chóir ábhair oideachasúil a roinnt idir fhaighneoga sa chás gur féidir gan sin a dhéanamh. Ba chóir teorainn, oiread agus is féidir, a chur le gluaiseacht na mball foirne idir na bolgáin ranga. Scáileáin, clúdaigh agus maisc aghaidhe. Ní mór do gach CRS clúdach aghaidhe nó scáileán trédhearcach i gcásanna áirithe a bheith acu sa seomra ranga. Ba chóir smaoineamh faoi scáileáin thrédhearcacha i gcásanna áirithe, ar nós idirghníomhaíocht foirne le daltaí a bhfuil deacrachtaí éisteachta nó deacrachtaí foghlama acu. Ba chóir go scoileanna na dálaí áirithe a mheas inar chuí go CRSanna maisc aghaidhe leighis, de réir chaighdeán EN 1 4 8 3 an Aontais Eorpach, sa chás gur riachtanach don fhoireann bheith i gcóngar daltaí go leanúnach má bhíonn sainriachtanais chúraim orthu. Cé go mb'fhéidir go mbeidh an fhoireann ag iarraidh a gclúdach fhéin aghaidhe a úsáid ó lá go lá, ba chóir go mbeadh stoc breise ag an scoil de chlúdaigh aghaidhe aon uaire nó ilchuspóireacha, nó scáileáin aghaidhe más cuí, agus iad ar fáil don fhoireann, sa chás gur gá sin, ar bhonn laethúil nó go leanúnach. Níltear á mholadh go gcaithfeadh páistí ar an mbunscoil clúdach aghaidhe. Níor chóir d'aon duine i ngrúpa díobh seo a leanas clúdach aghaidhe a chaitheamh, páistí bunscoile, daoine a bhfuil deacrachtaí anála acu, daoine atá gan iúl gan aithne nó atá éagumasaithe, daoine nach féidir leo an clúdach aghaidhe a bhaint gan chúnamh, nó daoine a bhfuil riachtanais speisialta acu agus a d'fhéadfadh a bheith corraithe nó míchompordach agus an masc aghaidhe orthu. ar nós daoine atá faoi éagumas intleachtúil nó forbartha, a bhfuil deacrachtaí meabhairshláinte acu nó nach compordach leo tadhall nó teagmháil. PPE a úsáid ag CRSanna i scoileanna. B'fhéidir gur ghá PPE a úsáid ó am go chéile nó go leanúnach i ngeall ar nádúr na hoibre nó na n-ionad oibre. D'fhéadfaí ról mar iad seo a leanas a bheith i gceist, cúnamh le riachtanais dlúthchúraim, sa chás go n-aithnítear cás amhrasta COVID-19 agus an scoil ar obair, sa chás go bhfuil ball foirne a bhfuil ard-riosca ag baint leo ag freastal ar an ionad oibre agus ar deacair an scaradh sóisialta a choinneáil ar siúl. Beidh an PPE oiriúnach ar fáil chun plé le cásanna amhrasta COVID-19, le dlúthchúram agus leis an ngarchabhair, Ba chóir go mbeitheá ar an eolas faoin áit agus faoin duine ónar gá PPE a fháil i do scoil, sa chás gur riachtanach é. Ba chóir dhuit do chlúdach aghaidhe nó PPE a athrú gach uair a ghluaiseann tú idir bolgáin nó faighneoga, nó é a ghlanadh le ceirtín díghalraithe más oiriúnach. B'fhéidir go smaoineofá faoi chlúdach aghaidhe nó PPE difriúil a shannadh do gach bolgán nó faighneog agus áit faoi leith a shannadh sa scoil chun gach clúdach aghaidhe nó PPE a stóráil. Ní hoiriúnach i gcónaí láimhíní indiúscartha a úsáid i suíomh na scoile, seachas le linn cúram sláinte a thabhairt go pháistí a bhfuil riachtanais leighis nó dlúthchúraim acab. Ní chosnaíonn úsáid leanúnach an té a chaitheann iad agus d'fhéadfaí daoine eile a chur i mbaol trí láimhíní truaillithe a chaitheamh. Is fearr go mór an tsláinteachas lámh ná láimhíní indiúscartha a chaitheamh go leanúnach. Tá treoir maidir le húsáid PPE ar fáil ó Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte agus ba chóir í a chur san áireamh i bplean freagartha Covid-19 do scoile. Comhairle Sláinte Poiblí faoi úsáid PPE. Tá an Lárionad Faire um Chosaint Sláinte théis roinnt físeán ar líne agus póstaer a fhorbairt faoi úsáid PPE. Is féidir teacht orab seo ar an nasc a leanas. Tá Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte théis treoirlínte mionsonraithe a fhorbairt faoi PPE a úsáid i seirbhísí tacaíochta éagmaise. Tá na treoirlínte ar fáil ag an suíomh seo. Úsáid PPE, páistí a bhfuil riachtanais leighis acab. An fhoireann a thugann cúram sláinte go pháistí a bhfuil riachtanais leighis acab ar scoil, ba chóir dóibh gnáth-réamhchúraim a chur i bhfeidhm, mar is nós cheana. Áirítear leis na láimhíní indiúscartha a chaitheamh agus naprúin nó gúnaí, clúdaigh aghaidhe agus aon trealamh eile a thagann leis an tasc atá le cur i gcrích. Má chaitear clúdach aghaidhe, beidh dreach na haghaidhe i bhfolach agus beidh an chumarsáid níos deacra. D'fhéadfaí smaoineamh faoi scáileán trédhearcach a úsáid de rogha ar an gclúdach aghaidhe sa chás nach féidir an scaradh fisiciúil a choinneáil nó go mbeidh dlúth-theangmháil leanúnach ann agus gur dócha go mbeidh teagmháil le sreabhán nó le braoníní anála. Sláinteachas agus glanadh scoile, eolas ginearálta. Beidh teacht ag an bhfoireann ar fad ar tháirgí glantacháin agus beidh ceangal orthu a spás oibre féin a choinneáil glan. Ba chóir don fhoireann a spás oibre a ghlanadh go hiomlán agus a dhíghalrú gach lá, roimh gach úsáid agus ina dhiaidh, agus ba chóir don fhoireann a dtrealamh agus a n-uirlisí féin a úsáid agus a ghlanadh, mar shampla cupán, sceanra, pláta. Beidh comhairle bhreise agus acmhainní saindírithe ar fáil go scoileanna maidir leis an nglantachán breise is gá go ginearálta sa scoil chun baol Covid-19 a íoslaghdú. Maidir leis an diúscairt, moltar faoi threoir reatha Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte gur chóir dramhaíl ar nós dramhaíl ghlantacháin, ciarsúir agus aroile, ó dhuine ar a bhfuil cás amhrasta Covid-19 a chur in dhá mhála

Sa chás go ndéantar glantachán áiseanna agus gléasra ar scoil, moltar go gcuirtear sceideal glantacháin ar fáil a chuireann síos conas agus cén uair is gá an trealamh a ghlanadh agus na táirgí glantacháin a bhíonn le húsáid de réir threoir a déantóra. Trealamh glantacháin Bíodh na pointí a leanas mar threoir dá leithéid de sceideal glantacháin. Ba chóir go mbeadh trealamh lena dtugtar cúram thar a bheith glan gan salachar le feiceáil ar chor ar bith. Ba chóir trealamh cúraim a ghlanadh de réir threoir an déantóra. Is iondúil go gcuirtear an glanadh i gcrích le glantach ilchuspóireach agus uisce te. Trealamh a úsáidtear le páistí difriúla, is gá é a ghlanadh agus, más riachtanach, a dhíghalrú díreach théis a úsáidte agus sula n-úsáidfeadh páiste eile é, mar shampla, áiseanna leithris. Sa chás go bhfuil trealamh salaithe le sreabháin coirp, glan go hiomlán ar dtús le huisce te agus glantach. Díghalraigh ansin trína chuimilt le tuaslagán úr den díghalrán, sruthlaigh le huisce agus triomaigh le táirge páipéar indiúscartha. Úsáid trealamh a roinntear, mar shampla bréagáin. Ba chóir gach bréagán a ghlanadh go rialta. Bainfidh sé sin dusta agus salachar a bheadh mar dhídean go fhrídíní. Ba chóir sceideal glantacháin a fhorbairt chun an beartas seo a rialú. Ba chóir go mbeifí ábalta puzail, míreanna mearaí agus bréagáin a ghlanadh agus a dhíghalrú a mbeadh claonadh ag daltaí ag a bhfuil sainriachtanais oideachais iad a chur ina mbéal. Aon bhréagán a bhfuil salachar so-fheicthe air nó atá truaillithe le fuil nó le sreabháin coirp, ba chóir a bhaint láithreach agus a ghlanadh nó a dhiúscairt. Ba chóir bréagáin agus trealamh atá glan a stóráil i gcoimeádthán glan nó i gcófra glan. Ba chóir i gcónaí treoir ghlantacháin an déantóra a leanúint. Gnás glantacháin do bhréagáin. Nígh an bréagán le huisce te agus sópa agus scuab atá lena ní go hiomlán, sruthlaigh le huisce glan, agus triomaigh an bréagán go hiomlán le táirge páipéar indiúscartha. Bréagáin nach féidir a thumadh in uisce toisc iad a bheith leictreonach nó meicniúil, ba chóir iad a chuimilt le ceirt thais agus iad a thriomú. I gcásanna áirithe, beidh gá le bréagáin nó trealamh a dhíghalrú théis a nglanta, mar shampla, sa chás go raibh sé ina bhéal nó ina béal ag dalta, nó go bhfuil sé salaithe ag fuil nó sreabhán coirp. Ba chóir díghalrú a dhéanamh ar bhréagáin a úsáideadh sular aithníodh cás COVID-19. Má bhíonn gá le díghalrú, ba chóir díghalrán a scaoileann clóirín a úsáid, tuaslagtha le cion 1000 ppm de chlóirín ann. Ba chóir é a shruthlú agus a thriomú go hiomlán le táirge páipéar indiúscartha. Trealamh roinnte a ghlanadh. Trealamh ealaíne. Nuair is féidir, ba chóir a mholadh do dhaltaí a soláthar féin ealaíne agus trealamh a bheith acu. Ba chóir gan comhroinnt a dhéanamh ach i ngrúpaí ainmnithe agus gan comhroinnt idir grúpaí, más féidir ar chor ar bith. Earraí leictreonacha Ba chóir gléasanna leictreonacha ar nós taibléad, scáileán teagmhála agus méarchláir a ghlanadh idir gach úsáid. Leantar treoir an déantóra maidir le gach táirge díghalraithe agus glantacháin a úsáidtear ar ghléasanna leictreonacha. Is féidir clúdaigh inghlanta a úsáid ar ghléasanna leis an nglantachán a éascú. trealamh nó uirlisí ceoil. Níor chóir, oiread agus is féidir, uirlisí a roinnt idir dhaltai agus, sa chás gur gá a roinnt, ba chóir na huirlisí a ghlanadh théis gach úsáide. Ba chóir gaoth-uirlisí a ghlanadh agus a dhíghalrú idir gach babhta úsáide. Beartas faoi leabharlann nó leabhair roinnte. Oiread agus is praiticiúil, bíodh a leabhair féin ag daltaí. Téacsleabhair a roinntear, is cóir iad a chlúdach le plaisteach inchuimilte, ar féidir a ghlanadh le hoibreán glantacháin tí, idir gach babhta úsáide. Ba chóir páistí a ghríosú chun bearta sláinteachais láimh a dhéanamh théis aon earra chomhroinnte a úsáid. Is féidir aon leabhar leabharlainne a úsáidtear sa seomra ranga nó i leabharlann na scoile a chur ar ais ar an tseilf agus a úsáid arís gan mhoill. Ag obair leis an bpríomhionadaí oibre. Ceapfar príomhionadaí oibre i do scoil. Tá cumarsáid láidir agus cur chuige comhoibritheach comhroinnte ríthábhachtach chun cosaint a dhéanamh ar scaipeadh COVID-19 i scoileanna agus aire a thabhairt do shláinte, sábháilteacht agus folláine na foirne agus na ndaltaí. Sé ról an phríomhionadaí ionadaíocht a dhéanamh ar son gach ball foirne sa scoil, beag beann ar a ról, CRSanna san áireamh, agus a bheith ar an eolas faoi shaincheisteanna ar leith a d'fhéadfadh teacht chun cinn maidir le cohóirt foirne éagsúla. Má tá aon imní ort faoi bharúlacha maidir le plean freagartha Covid-19 i do scoil, bearta rialaithe nó maidir le baill foirne, daltaí nó daoine eile cloí le beartanna den tsórt sin, Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh leis an PI a rachaidh i dteagmháil le bainistíocht na scoile. Go raibh maith a't as páirt a ghlacadh san oiliúint seo. Tá súil agam go mbeidh sé úsáideach dhuit nuair a fhillfidh tú ar an scoil. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar www.gov.ie tulslais filleadh-ar-scoil.